takulandirani pano pa lahiri ktv tv yapamwamba tapangani like share video yathuyi ngatinso muli mlendo tapangani subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta pamene tikupita ku nthawi ya zisankho ino ndakhala ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana azipani zosiyanasiyana amapereka maganizo awo kuti mcp singawine ngakhale ikuti boma ndi lomwelo komanso ndi akuluakulu a mcp ndipo afotokoza zifukwa zake akunenera kuti awina. Takhalani pompano kuti mumvere chiyambi chake ndi mathero akenso. Mu Lilongwe anthu akukumba zikhawo. Zikhawo, amakumba zikhawo. Kodi zikhawo zoti akuzibisa mu Lilongwemo? Ife mu Lilongwe momu ndi mo- mmene takulira mu Lumbazi. Takhala mu Lumbazi kwa Zole uko.

mix kumathamanga ndi azawo agule kumakakumba zikhawo kumabwera nazo usiku kumaphika nkumati ayayaya utala aya uye kuya ulipo mawona ndi amene angoyamikira ndi amene wakalandira olo 2000 ndi amene aziti ah chakwera boma ah mtsogoleri wabwino walandira 2000 koma wasowaso nayo chogula wasowa chogula 2000 eyo kumangoyamikira zinthu za zii zopusa zopha zikolo anthu oti mwina sanayendepo ndamene akumapanga koma anthu oyenda amaona mene amatukukira mayiko anzawo sangasangalale munthu kutitsogolera zipha ziko lanu lizikhala la- la sabwe tiri sabwe po pamenepo sabwe ziyambaso sabwe ziyambaso chifukwa sopo sagudwa ya chifukwa sopo ngati panali 1000 nde akazawinanso azakhala azakhala 5000 nde mphawi mmene uli umphawi wa ku malawi tikapita mudowa muntchisi mumponera mu- mu- akulu mulilongwe mumuli umphawi wosaneneka woti munthu sanga ngati amalipira ndale imene kugula maluwa maluwa weniweni pa ulamuliro wa, wa, au pa ulamuliro wa bakili pa ulamuliro wa bibi wa joyce banda wa Peter-wo nde wabwera wa- wa- wadambweyo wadambwe angagule sopo 1000 achoka nayo kuti chifukwa maganyu kulibe ziko linauma feteleza kulibe sabwe zija malume umphawi zibwere umphawi ubwerera sabwe zibwereraso kuvala makabudula pa matako ong'ambika zigamba zija azatha kumangoti azitisokerabe kumavala magesi pambuyopo chakwera umene chakwera amene abweresa umphawi umenewo ndiye kumayamikira mtsogoleri amene mtsogoleri uyu abweretse zo- makabudula ong'ambika zikagambika zipita kwa telala tani matenena akulu apa matako asaonekere kumati mtsogoleri mtsogoleri wadambwe wachani
nakukulu tikukamba zonna kuti ku Dowa pano anthu akuzunzika kusowa chipatala chimene ku Dowa anthu akuzunzika ndiye olo uyu akumanena kuti oyeyayi e boma lomweli Mukufuna mundiuzeno kuti a Chakwera ndi mmene akuzunzikira anthu ku Dowa? Mundiuzeno kuti anthu angamuvotere Chakwera? Ngati mcp candidate wawo anasankha kale, I know ine kuti ndi a Chakwera. Komano pa ballot paper akakhala a Chakwera ndikukuuzani mcp izagwera pamenepo ndipo olo age limit itabwera kuti Peter Mutharika sali sa- sakuima nawo komano anthu azavotera u rasta you coming. Mwamverawo ndi maganizo a zipani zosiyanasiyana akhala akufotokoza chifukwa chonena kuti chigawo cha pakati chimene akudalira mcp cho anthu akuvutika ndipo khalani pompo kuti mumve mbali ya mcp.
Ineyo ndikuuzani masankho a chipulula amene tinakapangitsa pa Dowa Ngala. Ku Dowa Ngala kuli mashado 6 kuphatikizako Dr. Elias Chakwera abale awo a bwana president amene ali a directors of elections koma ine ndifuna ndikutsimikizireni pano kuti chisankho chimenecho chinathera ma penalty chifukwa ma sapota ndi a youth ndi anthu a mmudzi anangolanda ma ballot aja ndikuotcha ma ballot ndi mapepala omwe kuotcha chifukwa chani munthu wamkulu amagwa anthu anavota kukhuthula titayamba kuwerenga pali mwana wina wake wachichepere dzina lake Rodney Khombeni mwana ameneyi ndi mwana wa Charles Khombeni ndi wang'ono tikatenga age yake ali ndi dzaka 24 mwana tu wang'ono wa dzaka 24 tinakhuthula kuyamba kuwerenga mavoti aja kupezeka kuti mwana uja Rodney Khombeni mavoti akufika 120 chakuti abale awo a president a director of elections a elias chakwera anali ndi mavoti 12 12 tu region itaona Pamene a region ananena kuti tiimitse zisankhozi, anthu muziimitsiranji ma delegates ovota? Kufunsa nanga munthu wamkulu azigwa choncho? Region ili pompo zinali zosakhala bwino. Atangolankhula mawu amenewo mpamene ma delegates ovota adakwiya nkuyamba kuphwanya cha? Ma ballot mpakana kuotcha.
ophunzira and ndi mmene akupangira okhaokha kunthawi ya zisankho za zipulula ndipo iwo akunenetsa kuti sadzalola kuti chipani china chilichonse chiwine koma iwo adzalowetsa ndewu ndikuoneseni video yake iyi mmene anamenyanirana.

Inu musanena kuti wawina ndani ndipo zimadziwika. Musanena kuti wawina ndani. mwaonera ndewuyo mmene zakhaliramo tiziti chisankho chikubwerachi septemba muno chilongosoka azipani zosusa boma akagona Atenga bomaso a mcp ndipo mukuyenera kuti musamale azipani zosiyanasiyana pofuna kuteteza nzika zovota komaso kuti muzawine zisankho chifukwa azanuwo akukonzekerani ku njira zosiyanasiyana ndili ndi funso kwa inu a Malawi kodi muzavoteraso mcp muilolaso kuti boma itengeso mcp kenaso kuti muzikumana ndi mavuto osiyanasiyana